ndikulandiraninso mu dzina la ambuye wathu yesu khristu lero uthenga umene tabwera nawo mutu wake ndi tikufuna baraba tikufuna baraba ndipo uthenga umene tiwerenga kuchoka m'buku la luka chapter 23

Ine ndamufunsa pamaso panu ndipo sinapeze chomuimbira mlandu. Herodenso sanapeze chifukwa, pakuti wamutumizanso kwa ife monga mmene mukuoneramu. Iyeyu sanachite chinthu chakuti aphedwe. N'chifukwa chake ine ndingomulanga n'kumumasula. Pa nthawi ya chikondwerero cha Pasika, iye ankayenera kumasula munthu mmodzi. Onse pamodzi anafuula kuti, Muchotseni munthuyu! Timasulireni Baraba! Baraba anaponyedwa m'ndende chifukwa choyambitsa chipolowe mumzinda ndi kupha. Pofuna kum'masula Yesu, Pilato anawadandaulira iwo. Koma iwo anapitirirabe kufuula kuti, Mpachikeni! Mpachikeni! Kachitatu anawafunsanso iwo kuti, Chifukwa chiyani? Kodi munthu uyu wachita choyipa chanji? Ine sindinapeze cholakwa mwa iye chakuti aphedwe, choncho ndingomukwapula ndi kummasula. Koma ndi mawu ofuulitsa analimbikirabe kuti iye apachikidwe, ndipo kufuulako kunapitirira. Choncho Pilato anatsimikiza kuchita zofuna zawozo. Iye anawamasulira munthu amene. anaponyedwa m'ndende chifukwa choyambitsa chipolowe ndi kupha amene ankam'funayo, ndipo anawapatsa Yesu mwa kufuna kwawo. Tipemphere. Atate, mu dzina lamphamvu la Yesu Kristu, tikuyamikani chifukwa cha mawu amene tawerengawa. Mawu anu ndi amoyo, ndipo tikupemphera kuti inu Mzimu Woyera, pamene mukuchita zonse zimene mumachita nthawi zonse, lolani kuti tonsefe tilandire moyo kudzera m'mawuwa, mu dzina la Yesu Khristu, amen. Tikufuna Baraba. Monga tawerenga uthenga wabwino wa Luka pa chapter 23 vesi ya 13 kulekeza 23 inali nthawi imene pilato amaweruza mlandu wa ambuye yesu ndi pilato akuti ineyo mwa ukadaulo wanga munthuyu sindikumpeza chifukwa chokuti aphedwe anawonjezeranso kunena kuti munthuyu tinatumiza kwa herode kuti mwina iyeyo akaone komanso nayenso ataunika sitikuona chifukwa choti aphedwe koma anthu akuti aphedwe ndiye nthawi imeneyi inali yoti nthawi ya pasaka inali yoti amayenera kutulusa mkaidi mmodzi ndipo apempha anthu kuti bwanji ndingomulangako pang'ono ndi kumtulusa anthu akuti ayi mutuluse uyo baraba haleluya tikufuna baraba pilato kuyesa kuwaunikira ndithu kuti mwina ngati sakumvesa kuwafotokozera kuti baraba uyu anayambisa chipolowe komanso uyu wakupha madara madara uyu akuti madarayo tikufuna ameneyo inu anthu amtundu anje kupanda chiziwiso chifukwa pilato ndithu anaikankha anayesayesa kuikankhira kuti anthu mwina ngati asokonezeka apaizika achite chisankho chabwino koma anthu akuti ayi baraba ndipo mukawerenga nkhani yomweyi ku buku la mateyu baibulo likufotokoza kuti panafika saizi yokuti pilato anasamba m'manja kuti ah kumanda ngati mukufuna kumpachika munthu uyu ah ine ndikusamba m'manja mwazi wake usandikhudze anthu kufuula kuti inde mwazi wake ukhale pa ife ndi ana athu Ii. tsopano anthu anangouma mtima kuti basi ambuye yesu khristu aphedwe ife koma barabayo abwere bola tikhale ndi baraba zili bwino kusiyana kuti tikhale ndi ambuye yesu khristu ambuye yesu khristu analibe mbiri yoipa ina iliyonse baraba anali ndi mbiri yoipa ndipo sindikudziwa kuti amamva bwanji baraba yampang'mati baraba baraba akudziwa kuti ndikubwera ndikuphenitsa ndikubwera ndikukantheni haleluya andimuone pa vesi 18 akuti atafunsa kuti tikumasulireni akuti Ngakhale kuti atchule zina la Yesu limanyasa akuti chotseni munthu uyu ati munthu uyu timasuleni Baraba zina la Baraba amalitchula monyadira timasuleni Baraba koma munthu uyu amadziwa kuti ndi Yesu koma kuti angotchula kuti Yesu kumanyasa ali munthu uyu chotseni munthu uyu koma tikufuna Baraba tikufuna Barabayo dziko lapansi limadana ndi chilungamo dziko lapansi limadana ndi abwino limafuna baraba limafuna baraba pamene munthu wina akuyesetsa kuti ine ndifuna ndichite zinthu zabwino m'mudzi muno ndichite chitukuko tithandize anthu tiyeni tikonze misewu ufuna ukhale ndani ufuna ukhale ndani anthu akusiya olo mfumu kuti mfumu ikhale yabwino mfumu yabwino anthu sayifuna matano wachulutsa malamulo akutitenga zina zakwawo zimene wakambirana ndi akazi ake kumazibweretsa tatopa nayo afuna chigawenga koma chigawenga chikamalamulira koma amene koma amene koma amene anthu andaleka kwana even nthawi yopanga campaign umachita kudziwa kuti ndi baraba uyu koma ali a basi tikavotera ndi baraba imwe ndi wakwawo ngati si baraba ndi wakwawo ndi wankhonde ati ndi wathu olo akhale baraba kuti ndi wathu barabayo ndi wathu dziko lapansi limadana ndi chilungamo akalemba munthu wantchito wabwino bwana wabwino amamuyesa chitsiru cha amamubera amangomzimba isati "Ah, bwana ndiuteni ndanyamula chisanadziwe inu mufuna azichita kukusecha ni malaiko amafuna amenewo baraba zimene ziko likufuna kufuna baraba abambo aulemu wawo apeza banja zinthu zikuyenda koma umva mayi athawa amayi abwinobwino apeza banja umva bambo athawa ndiye ndimakhala kuti umaziwa kuti paja abambo akazawonda ndi uko umazakumana ali ndi wina wake kuti kodi aja anayamba kupita ku jimu ndi akazawo anasiyaja eh, atenga uye koma chimakhala chani dziko eh, likufuna baraba zabwino ayi zabwino ayi olo kuti uchite apply zinthu ntchito kuboma kupereka mapepala ako zabwinobwino koma akatenga munthu kuti akabere ndalama ndamene akamlemba ntchito amakalemba ntchito wakubayo iwe wabwino nkukusiya dziko likufuna baraba likufuna baraba olo ive mi- mipingo momwemo mupingo momwemo umatha kuziwa kuti ah, kumatu apa nkhani iyi inayenera kuyenda chonchi koma kudzaizimbaitsa kuizimbaitsa ndikuikankhira uko kuikankhira uko olakwa ndi uyu koma olakwaoneke uko kuikankhira uko olo mudzaone abusa amene amakhala serious kuti pampingo pano zibwana ayi pampingo pano tifuna tilemekeze mulungu sitifuna zachibwana anthu sakhalako mukapeze baraba amene angoti a masukani masukani anthu amati kumweko kumweko kwa barabako tikunjoya kwa barabako tikunjoya za zoti iwe kumatha kuona kuti koma si baraba uyu koma mmene anthu akuthamangira kupadako kupadako tikumenya anthu amati tiye tiye tiye chifukwa dziko lapansi likufuna baraba likufuna baraba vuto ndi chani vuto ndi chani nzeru ya dziko lapansi baibulo limafotokoza ku 1 akorinto kuti anaipusisa ndiye mukati muone apapa nkhaniyi ndiyo kuti amakankhizira anthu kuti anene kuti tikufuna baraba mpachikeni yesu ndi atsogoleri atsogoleri ndamene amati akulakwa osalola baraba we want baraba uyuyu apite timatsogolera tikupotoza anthu tikupotoza anthu tikudziwa kuti chilungamo ndichi koma chifukwa chilungamocho chitikhapanso ife ndiye timachipinda ndikunamizana kuti asankhe baraba asankhe baraba ndipo chake ambuye yesu khristu analimbana nawo ayuda chifukwa inuyo ngati muli mtsogoleri wa chipani adziweni malamulo a chipani kuti muziyendesa zinthu motengera malamulo a chipani ngati muli mtsogoleri wa kampani adziweni malamulo a kampani kuti muziyendesa mwachilungamo malamulo a kampaniyo mosatengera kuti uyu ndi ndani kapena uyu ndi ndani aa ngati muli mtsogoleri wa mpingo adziweni malamulo a mulungu ndi malamulo a mpingo kuti kodi mpingo kodi mulungu afuna kuti tizichitani muyendetse motengeranso mmene mulungu akufunira koma vuto ndilo kuti timakhala mu mpingo ndikuyendetsanso ndi nzeru osati za umulungu koma kutenganso nzeru za umunthu n'kumayendetsa sizingagwire awawo anali atsogoleri athandize anthu koma ndi amene amatache baraba Bara- baraba takuta kuba yidinde palibe kanthu palibe kanthu wakupha yemwe ambuye yesu khristu osalakwa apachikidwe

kwa Ayuda, Musamaweruze potengera maonekedwe chabe, koma weruzani molungama. Haleluya! Nzeru ya dziko lapansi ndiyopotoka, ndipo tisadalire nzeru ya dziko lapansi sitithandiza siziyenda ndiye ineyo
nthawi imene ndimawerenga nkhaniyi ndimazifunsa kuti, "Ah, apapa panali anthu ambiri pa nthawi imene pilato ama- amaweruza mlandu ndiye ndimazifunsa kuti kodi suja Ambuye Yesu Khristu anadyesa mazana mazana anali kuti amene aja suja Ambuye Yesu Khristu anachirisa akhate akhate anali kuti suja Ambuye Yesu Khristu anachosa anthu ziwanda anali kuti nkutheka anali pagulu pomwepo koma namva ali baraba baraba baraba komatu akuziwa kuti uyuyuyu ndamene anatimasula ife koma baraba baraba why funso limene ndikufunsa pali kuti anthu omwe anaona ubwino wa ambuye yesu khristu chifukwa chabwino anthu onse amanena kuti tifuna barabatu mwina mmodzi akanati ine ayi koma baibulo kuti onse onse ana akulu amayi abambo atsogoleri osakalaso onse amakuti baraba baraba chifukwa chani ndifuna ndikuwuzeni ichi tikamanena kuti mboma muli katangale mutati muyang'ane ambiri mwa iwo amene akupanga katangale ndi akhristu anthu amene sande amapita kuchalichi tikamati makampani mukubedwa akubawa ambiri ndi akhristu koma amanena kuti akafika kumene kuja akuti amapeza system ndamati amalowa system ndamakumana ndi madolo oti akhala mu system wo ndi ngati mbali imodzi ya introduction amauza kuti tsono kunoko nkhani ndiyi sikuchalichi timayendera system nde nawo amalowa mu system akalowa mu system ayamba kumanena kuti ndifuna baraba so zinazi ayamba kutani kuzitaya ndikampeza munthu ndipo ndifuna ndikuuzeni si anthu kuti popita ku office kokha ayi ena mukuti a ine bola ine sindipita ku office business imene mapanga ichi

mukamakudula mmadula maduliro ake kuti asaone zitsulo zili pansi pano one two three. munthu ukafika kautsi pakamwa pang'ono kasakwanire kumachita kudulira na utuchi pakudya pagomo kudulira ndalama zonsezi chabali koma akugulisa ndiyo mkhristu ati makobidi ati apange ndalama kupita ku ofesi ndiye sululu sululu sululu sululu chinthu ichi mukatenga china zodolo china chisukuizo kungonyamula basi kuti chapezeka kumapita nacho sizikuonongerani malaya izi mwina muli acid nkati mwamba kutayikira kungokanika mtima kokuti ukapeza chinthu nyamula eh? Palitu anthu ena olo akabwera kunyumba kwako uwalekere ndiye atatenga ya polisi kuti utapanda mmene akucheza pakhale magadi azayang'ana chifukwa munthu kumalephera kuwasiya kuti ungopita kuchipinda ubwere uzapeze pasitu kumati ah, koma ndi mbiri yawa hmm. mzapeza ndithu remote control yapita akailephera anyamula kabatire kokha kamozi system akuti system so nchifukwa chake anthu onse amati tifuna baraba ena anali pomwepo anali ndi matenda ang'onoang'ono anachirisidwa ndi ambuye yesu khristu mo koma ali baraba baraba baraba ifeso chimodzimodzi sande timakhala mu tchalitchi yanamu koma tikangotuluka

sitipanga chisankho choyenerera sitipanga chisankho choyenerera nde nthawi zina zimasekesatu ati anyamata ife anyamata amakhala oti akufuna nawe kuti ukwatire nde basi wapita kumene kuja kupeza iye akukana kuti iwe pamodzi pano iya ndi kumunthakitakumaiwa kuba abale awo kalina zipangira Amafuna baraba koma mnyamata wopemphera wa mavesi anabwera ndi chilungamo ali akuoneka ngati opusirako pang'ono akuoneka kuti iya mnyamata wakeyo afuna baraba dziko likufuna baraba anthu abwino atopa ndi ndifuna inuyo ndine lero. Tiganizire nkhani imeneyi kuti koma zoona Ambuye Yesu Khristu ndipo muganize analibe chifukwa chomwe koma chimene chinapangitsa kuti anthu awa awade Ambuye Yesu Khristu ndi kaganizidwe kawo ndi nzeru zawo zinali zopotoka mdziko lino lapansi kulinso zinthu zimene zimapotoza anthu ena ndi atsogoleri amatipotoza zina zinthu zimene timawerenga zimatipotoza zina zinthu zimene timaona pa tv zimatipotoza nkusiya ifeyo zimene tinamva kale zimene zinakhazikika za ambuye timazivula kuyamba kutsata zimene taona zatsopano ndifuna ndikupempheni kuti mamatireni yesu mamatireni yesu mamatireni yesu chifukwa nzeru ya dziko lapansi anayikutsitsa dziko lapansi limafuna baraba ndiye mulipo ena atsogoleri mulipo ena akhristu amene mukudziwa kuti inuyo mumachita ndithu zinthu zabwino zolongosoka koma anthu sakukondani koma anthu sakusapotani akusapota baraba musadandaule asiyeni asapote baraba asiyeni asapote baraba idzakwana nthawi imene adzazindikira kuti anapanga mistake idzakwana nthawi imene adzachita regret kuti anakana yesu khristu mpulumutsi ndikusankha wakupha. Anakana inu munthu wa chilungamo ndikusapota anthu amene ndopanda chilungamo. Chifukwa Mulungu ndokhulupirika, amazilekerera kuti waja aoneke ngati madolo, aoneke ngati akuwina, aoneke ngati zawo zikuyenda, koma limakwana tsiku limene Mulungu amanena kuti aha, mwana wanga wazunzika kwa nthawi yayitali, ndifuna anthu adziwe chilungamo, ndiye chilungamo chimabwera poyera. Ambuye akudalitseni. pamene inuyo mukupitirizabe kusankha yesu osati baraba ndipo maganizo anu ngati anali kwa baraba bwerani mawu awa ndi amene amasintha kaganizidwe kuti mukamudziwe ambuye yesu khristu ndi kumtumikira ambuye akudalitseni mudzakhalenso komweko tsiku lina Something to believe in, to believe in when I'm feeling weak, yeah. Always on my mind, never out of sight. Fear is right, can I get a witness?